abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu kparịa ife m ji maka ya bịa bụ maka ndị mụrụ nwa na mba ọzọ ma ndị mụrụ nwa na be anyị anarọ azụ nwa ba for one reason or the other ịghọtago so ị ma na o nwere ụmụ decision agha aga nwoke take ya without echekere ọfụma emechaa o regret anya ịghọtago na nwa gị ị narọ eje afụ nwa gị ma ọ na ị narọ emele nwa gị ife nna suppose imele nwa ya maka nne ma ọ maka eji wee e, e, gbawa nnụnụ nne eji wee bele whatever reason ọ dịrọ mma nke izizi bụ na ọ bụrọ nwa a sị gị mụọ ya nke ịbụọ bụ na o deserve-ụlụ ịfụnanya nna ya and caring nna ya so ị nwerọ reason ị bịakwa na nke side nke gị ị bịa n'anị Igbo na nwoke nwe nwa then ị bịa na nke Chineke kwuru Chineke kele nwoke to protect and provide ị fụgo ya then there is no reason ihe e ji sị na ị yarọ eje afụ nwa gị ma ọ na ị yarọ itake care of nwa gị nwa ahụ enwerọ anything ihe akwụ ya maka ọ bụrọ ya cause-ụlụ ife melenụ no matter the situation ị suppose ije na-afụ nwa gị achọrọ m ịsị na ị bụ coward because ama m na ị bụrọ coward and ọ bụrọ ka ndị Igbo si were eme ife cheta na Chineke kele anyị na anyị dị blessed and o kesiri anyị ike ka anyị bụrụ example to ndị ọzọ ọ bụrọ obodo ọzọ na-emie ma mba n'ọzọ na-emie i solu be na-eme ada eme na nwatakịrị si from eh, eh, mama ya bụ onye mba n'ọzọ ma nwa decide buru ife i bu na ngada jee dọbe na nke eh, dọbele mama ya o luo ka nwa pụtara ị chọba reason so igene ntị ife ndị mmadụ na-ekwu maka ọ your responsibility ọ kpọpụtara nwa n'ụwa and ị bụrọ coward so you have to face it chineke kele ndị igbo anyị anarọ atụ egwu kee ka ị ya-esizi bịa na nke a na-atụ egwu anyị ada atụ egwu ife gbasara responsibility ọ bụrọ ka anyị si wee nọrọ so ọ bụrọ ndị ọzọ na-emie i solu be na-emie ọ kwa ị ghọtago ehe ị suppose iface no matter the reason nna butuo butuo jee ma iwe gị na nwa nwa na-eje because o sirọ ya n'aka after all a zụ gị azụ so ị ya-azụ mmadụ ọ ka ụwa si wee dị onye mụrụ nwa no matter ọ bụgodu na ị mụrụ ya n'ezi kee maka nke ị na-amụ n'ụlọ ị ka magolo nke ga-abụ nwa ị magolo nke ga-enyere ibe ya aka ịghọtago so ị suppose ime ive dụlụ wụ rapụzie ive ndị ọzọ ijiri maka ive ma ọ eji wee gbanwe nụ na eji wee wele ịghọtago diba as long as na ị ka dụ ndụ ọ bụgodu ori na arụ adrọ gị na-ezi ozi ozi dị oke ịghọtago ọ bụ na mama ya chọrọ ka ị bịa vụ nwa ma ive ihe eme ọ bụ na kọtụ like ndị obodo oyibo ije were kọtụ ibe na ị je na-avụ nwa gị maka na ọ your responsibility nna ekwekwene ka ya bụ mmiri rie gị maka na imeketara ewụọ na ala ị ma na mama ya ewin e, e ya ka esi ka ihe esi were ive dụlụ nwunye e, rafụlụ mama ya ebe a sị n'ala igbo na nwoke nwe nwa ịghọtago ọ bụrụ na ị nara emete ya nna ọ bụ na i so na ndị na-eme ya mba mba mba wepụ aka enwe n'ove na ọ dụ ka aka mmadụ ịghọtago ọ ndị ezi na-eme ive a ndị abụrọ ndị igbo ọ bụrọ ndị igbo ndị igbo ọ bụrọ ka anyị si eme ive ịghọtago uche gị dị ya nwanne uche gị dị ya onye a sị nya jide ka o ji wee na-emete na onye a sị nya raa ka o ji ma na ọ ga-echeki ya ọfụma na ọ nara emete ịghọtago ọ nya ka m sị ka m drọpụọ m karị eme extension of this video biko onye nweta ozi a tụsa ka ndị ọzọ ma ive na because na m amara ive ndị igbo na-emezi eme ọ bụrọ ka anyị si eme ịghọtago anyị na-amarazi ma ọgbara ọvụụ kịta na-emegheri ive azụ ịghọtago ehe and anyị achọrọ m ka anyị ka a kpọọ anyị coward because anyị abụrọ coward chineke ekerọ anyị otu ahụ so biko si tụsa ozi a ọ ka wụ nwanne unu nwoke ọ ka wụ nwanne unu nwoke kenechukwu ịghọtago anyị enwe na next video onye nwee kọmentị ya jee tinye tinye aka n'ive anyị na-eme na okwu a bụ ive gbasara anyị niile ngwa ka ọ dịgodin